ahitofeli anali advisor wa abisalomu ndi amene anamulangiza kuti amenyane ndi bambo ake that was his downfall 2019 hrdc inatsogolera mademo ku malawi that was a downfall mukhoza kuona anthu ngati timothy mtambo trapence they are not popular like 2019 zaka 5 za chakwera amaletsa mademo lero achoka mboma ayambiranso kuchita fund demonstration akuluakulu kumalawi kuno vat imachita apply kwa matrader amene ali ndi business yoposa 25 million mukaonetsetsa ambiri akupanga mademo mpamba wawo is less than a million sakuloledwa kupereka vat chifukwa kumalawi kuno vat imachita apply ma business oyambira 25 million ndi zodabwitsa kuona ogulitsa thobwa akuchita mademo pa nkhani ya vat ndikupatsani chitsanzo ku canada vat imachita apply business yoyambira 30000 dollars south africa 1 million rand mozambiki 2.5 million meticas zambia 800,000 kwacha ya kumeneko ku malawi vat imachita apply ma business oyambira 25 million ena akupita kumademo mpamba wawo less than 10 million and vat is not applying on their business kodi akufuna chani israeli sweden denmark anayika misonkho yochuluka kwa anthu olemera ku malawi timalipiritsa ogulitsa masamba ku ndilande ndikusiya landlord ku area 43 mupite ku nyambadwe kapena area 10 munthu mmodzi ali ndi nyumba 70 koma sakulipira msonkho spain belgium colombia anayika net worth tax anthu olemera amapereka msonkho ochuluka kuyerekeza ndi ena we cannot continue taxing ogulitsa tomato ndikusiya landlord ku namiwawa boma lapitali la chakwera ena anasolola mabiliyoni aboma ndikumanga nyumba mbwerekete mtown 2019 amasowa pogona ndikunena pano ali ndi nyumba zoposa 100 tikufuna misonkho tizikagulira mankhwala kuchipatala mupite ku msika wa kawale ogulitsa masamba amamudulira tikiti that is a tax koma tikulephera kuchita zomwezo kwa anthu andale amene anagula manyumba oposa 100 mtawuni akuti former minister ali ndi nyumba ku kawale area 43 galiva area 49 area 10 nyambadwe namiwawa sunnyside nyumba zoposa 100 munthu mmodzi ndi akukana kupereka msonkho chikhalirecho anagula nyumba zimenezo ndi ndalama zakuba mundikhululukire kuti zipolopolo za nkhondo imeneyi zakupwetekani pokudikiritsani mma filling station you have to pay tax chomvetsa chisoni kwambiri amene akupanga mademo ambiri alibe nyumba ku mayadi tikanena kuti mayadi tikutanthauza nyambadwe area 43 area 10 area 12 namiwawa sunnyside ochita mademo amenewa alibe nyumba kumeneko ngakhale business yawo less than a million koma kuti ayi vat ikutiphinja how chifukwa as far as i know vat ikuchita apply ma business oyambira 25 million iweyo kugulitsa thobwa tomato komanso pa belo la zovala you have less than 5 million mpamba ukufuna chani kumseu akuluakulu History is the best teacher.
bwana chimu malo mwa mpingo wonse ndikufuna mukatithokozere bwana mwambidya chifukwa cha chifundo chimene atichitira mungoona kokha anthu amene akudziwa mtengo wa simenti pano ndi ndalama zambiri kwabasi kuwerengera pafupifupi 700 chakuti 1000 transport zina zimene ngati mpingo ngakhale maloto tikhale nawo koma akadaperezera nthawi yayitali ndi kalekale ndipo mmene atichitira chonchi ndikudziwa atiyambitsa ntchito ina pa mpingo ndikukhulupira kuti mavuto athu sadathe komabe anthu oti angodzambatuka from nowhere kutithandiza ife tilibe mawu